Ok. So, beidh taifeadadh á dhéanamh ar na himeachtaí a chairde agus beidh na taifeadtaí ar fáil ar shuíomh Ghlór na nGael ar feadh bliana nó mar sin. Beidh cáipéisí á roinnt agam libh mar a rinne mé an tseachtain seo caite agus is tríd an gcóras chat a dhéanfaidh muid é sin. Agus beidh fáilte roimh ceisteanna ginearálta, ach iad a chlárú, b'fhéidir, ar Slido, agus cuirfidh mé suas an Slido anois faoi cheann meandair. Agus má táimid in ann cuid de na ceisteanna a bheith ag déileáil leo, b'fhéidir, ag fiche chun a dó nó mar sin, bheadh sé, bheadh sé iontach. Agus triailfidh mé críochnú, b'fhéidir, ag fiche th'éis, críochnú leis an, leis an ábhar an tseisiúin, thart ar fiche th'éis a dó, ar fhaitíos go bhfuil ceisteanna ar mhaith le daoine a phlé

arís ar shuíomh Ghlór na nGael, tuigeann sibh, tuigeann sibh cén fáth a bhfuil an sprioc sin dhá lua againn leis an ábhar, mar tagann forbairtí chun cinn agus tagann athruithe chomh maith, ach thríd is thríd, siad na prionsabail cheannann céanna a bhíonn i réim. Ní comhairleoir dlí mise agus ní comhairle dlí neamhspleách í seo ar bhealach ar bith agus níl mise ná Glór na nGael ná an Foras freagrach as, nó níl aon dliteanas i gceist orainne mar gheall ar aon earráid nó aon mhíchruinneas nó aon easnamh atá san ábhar inniu. So, céard céard leis a bhfuil muid ag déileáil inniu? Tá muid ag breathnú ar phleanáil oibriúcháin, céard is brí leis? Céard a bhíonns i gceist le obair bhoird, cén chaoi a n-eagraítear é, cén timthriall a bhaineanns leis, cén sceidealú ar cheart a dhéanamh air, cén ról atá ag coistí agus fochoistí in obair bhoird, agus ansin na jabannaí móra. na hoifigigh bhoird agus na rólanna a bhíonn acu, cén chaoi a mbíonn muid ag cur síos orthu, agus beidh muid ag díriú go sonrach ar stiúrthóirí nó iontaobhaithe, beidh muid ag díriú ansin chomh maith ar an rúnaí agus ar an gcathaoirleach. Beidh fáilte roimh cheisteanna an uair sin, mar a luaigh mé cheana, agus beidh muid ag iarraidh a bheith ag breathnú ar chúrsaí meastóireachta agus táscairí leanúnachas agus comharbacht i dtreo an deireadh ábhar é a gcuireann go leor daoine atá ag obair san earnáil neamhbhrabúsach spéis ar leith ann, mar gheall ar na deacrachtaí a bhaineanns le daoine a chur ar choistí de chuile chineál sa lá atá inniu ann agus tuigeann muid cén fáth. So, sul má thosaíonn muid ar sin, cuirfidh mé, crochfaidh mé an Slido chun.

An chéad cheist atá agam oraibh inniu, a chairde, agus is féidir libh brabhsálaí nua a oscailt, slido ponc com, agus ansin an clib sin a chur isteach. Feiceann sibh ansin in íochtar an scáileáin. Agus tá ceist agam oraibh, mura miste libh, céard é an post is measa dá bhfuil, nó dá mbíonn, ar choiste, chomh fada le bhur dtaithí féin? So, ab é post an chathaoirligh é, post an rúnaí, gnáthbhall coiste, cisteoir nó post de chineál eile. Ok, so tá cúpla rogha ansin agus díreach tá mé ag iarraidh a bheith a' breathnú ar cén taithí atá agaibh féin agus beidh muid in ann a bheith ag tagairt siar go na freagraí nó gon toradh atá air seo nuair atá muid ag breathnú ar na sonraíochtaí a bhaineanns le cúrsaí rúnaí agus cúrsaí chathaoirligh agus obair an ghnáthbhaill nó obair an stiúrthóra, an ghnáthstiúrthóra. So, faoi láthair tá triúr théis tuairim a thabhairt go mbíonn cisteoir an obair is measa, an rúnaí, seisear anois, tá sé sin iontach.

Siad na stiúrthóirí a bhíonns i mbun na cinnteoireachta, siad na stiúrthóirí a dhéananns cinntí. An Feidhmeannas, sin iad na fostaithe lánaimsire nó páirtaimsire má tá a leithéid ann. Agus ócé, tá sé sin go breá. Tuigim nach bhfuil teacht ag gach duine ar Slido, níl ann ach is dóigh bealach le go raibh míle maith agat bealach le díreach rannpháirtíocht a chothú sa seisiún inniu. siad na fostaithe a bhíonns i mbun feidhmithe ar chinntí an bhoird, fostaithe lánaimsire nó páirtaimsire, nó tugtar an feidhmeannas orthu go minic. Agus, ar ndóigh, ansin, bíonn an rialálaí nó an t-údarás rialála ansin os cionn na hearnála ag déanamh maoirsiú nó ag breathnú i ndiaidh cúrsaí comhlíonta agus géilliúlachta. Siad na gnáthrólanna a bhíonns ag bord ná, mar a luaigh mé cheana, foinse na ceannaireachta agus na straitéise, leagann siad amach fís, misean agus luachanna. Bíonn maoirsiú inmheánach ar bun, sé sin, rialú ar imeachtaí na heagraíochta, agus bíonn bainistiú riosca mar chuid acu sin. Déantar luacháil ar fheidhmíocht go bliantúil, is é sin, cé chaoi a bhfuil fhios againn go bhfuil ag éirí linn ár gcuid spriocanna nó ár gcuid cuspóirí a chur i gcrích, agus ansin, an-tábhachtach, faigheann an Bord Iniúchadh Seachtrach, cuireann siad fios ar iniúchóirí seachtracha go hiondúil, le dearbhú airgeadais a thabhairt don Bhord agus don rialaitheoir nó don údarás rialála go bhfuil gach rud dá reachtáil mar is ceart, agus ar ndóigh an dá bhord, déanann siad meastachán éifeachtúlachta uair in aghaidh na bliana agus b'fhéidir ceann mór gach trí bliana, féachaint an bhféadfadh an bord a bheith ag oibriú ar bhealach níos eagraithe nó níos éifeachtúla i gcomhar le chéile chun spriocanna na straitéise atá acu a leagan amach. So, bhreathnaigh muid chomh maith ar phleanáil straitéiseach agus céard is brí leis, níos, na céimeanna atá i gceist, na céimeanna atá i gceist leis sin chomh maith, smaointeoireacht straitéiseach agus smaointeoireacht straitéiseach, cinnteoireacht straitéiseach, pleanáil straitéiseach agus, dháiríre píre, is é a dhéileálann le feidhmiú na straitéise. cuid mhaith. So an plean oibre bliana nó an plean oibriúcháin agus ansin an sceideal tascanna atá le déanamh nó le cur i gcrích ag mórán chuile eagraíocht nó chuile chuideachta nó chuile chomhlachta dhá bhfuil ann. So na tascanna bliantúla, níl anseo sórt cineál rogha samplach. Bíonn mar a bheadh Abair an sceideal cruinnithe, cén uair agus cé chomh minic a thagann sibh le chéile? An-tábhachtach, dátaí a chur in áirithe, fógra a bheith ag na baill, ag na stiúrthóirí, roimh ré, cén uair a thiocfar chun cinn, agus cén fad a bheas na cruinnithe. Cruinniú Cinn Bhliana, bíonn sé sin tábhachtach ó thaobh na cuntasachta, ó thaobh na rannpháirtíochta de, ó thaobh feasacht phoiblí a bheith ar imeachtaí na heagraíochta. cuntais iniúchta labhair muid orthu sin, tuarascáil bhliantúil, agus scaití ní gá gurb ionann na cuntais agus an tuarascáil bhliantúil, go minic bíonn scéal na bliana dá inseacht ar bhealach scéalaíoch, is é sin, i bhfoirm focla seachas i bhfoirm airgeadais nó uimhríochta sa tuarascáil bhliantúil. Cé na gaiscí a rinneadh, cé na rudaí a bhí ar an gclár oibre ach nár éirigh leis an eagraíocht a chur i gcrích, mar gheall ar, is dóigh, cúinsí a tháinig chun cinn gan choinne. Tuairisceán an CRO más cuideachta cláraithe atá san eagraíocht, caithfear tuairisceán a chur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí chuile bhliain. Tagann agus imíonn stiúrthóirí. So, céard a dhéantar le stiúrthóirí a oiliúint i nósanna na heagraíochta? Agus ansin, céard a tharlaíonns nuair a imíonn stiúrthóirí? is é sin an bhfágtar slán acu, an mbailítear cáipéisí uathub, cé chaoi a ndéantar é sin ar fad a láimhseáil? Meastóireacht boird, mar a phléigh mé cheana, buiséad don chéad bhliain eile go hiondúil, sa ráithe deiridh den bhliain nó go minic sa tríú nó sa gceathrú ráithe a pléitear cúrsaí buiséid agus pleanáil airgeadais don chéad bhliain eile. Clár Riosca, bíonn uasdátú boird le déanamh in aghaidh na bliana, agus ansin cúrsaí polasaí, polasaithe de chineálacha éagsúla ach go háirid an clár leasannaí, sé sin cé na leasannaí atá ag stiúrthóirí le gur féidir bainistiú éifeachtach agus ionraic a dhéanamh ar coimhlintí leasa idir stiúrthóirí agus fostaithe, go háirid más eagraíocht mhór atá i gceist. So sa bPlean Oibriúcháin. Ehm, is dóichí gur fearr breathú air seo mar liosta go rudaí atá le déanamh in imeacht tréimhse ainmnithe. So má tá plean straitéiseach trí bliana, abair, ag an eagraíocht, ba cheart go mbeadh trí cinn go phleanannaí oibriúcháin ansin, bliain a haon, bliain a dó, bliain a trí, áit a mbeidh na cuspóirí roinnte amach, eh, go réir ama agus acmhainní agus go mbeidh tuiscint ag an mbord, má tá cuspóirí éagsúla le cur i gcrích, cén uair a tharlóidh sé agus cén chaoi a dtarlóidh. dtarlóidh feidhmiú nó tabhairt faoi feidhm go na cuspóirí céanna. So, sceideal samplach tascannaí. Cuir i gcás go bhfuil an bhliain reachtála nó an bhliain airgeadais ag rith ón gcéad lá go mhí Eanáir go dtí an tríocha haonú lá go Nollaig. Arís, is é an nós coitianta ná go mbreathnófaí i dtéarmaí ráithe ar na himeachtaí. Is é sin, go hiondúil, roimh dheireadh an chéad ráithe, Bíonn cuntais iniúchta agus tuairisceáin na bliana roimhe le réiteach. Bíonn cruinniú cinn bhliana go minic le réiteach sa tréimhse sin. Sa dara ráithe, bíonn uasdátú, go minic tarlaíonn sé seo go mbíonn uasdátú dhá dhéanamh ar an gclár riosca agus théis an Chruinnithe Cinn Bhliana, go dtagann stiúrthóirí nó baill choiste nua ar bord agus go mbíonn earcaíocht ar na stiúrthóirí nó na baill choiste agus ionduchtú orthu arís thar a bheith tábhachtach. Sa tríú ráithe, b'fhéidir go ndéanfaí meastóireacht bhoird, b'fhéidir go ndéanfaí uasdátú ar chlár leasannaí na stiúrthóirí. Sa gceathrú ráithe ansin, beifear ag breathnú chun cinn, mara bhfuil sé déanta roimhe sin, ar bhuiséad airgeadais don chéad bhliain eile agus arís sceideal cruinnithe don chéad bhliain eile thar a bheith. tábhachtach. Séard a bhíonns ann go minic idir cúrsaí straitéise agus cúrsaí oibriúcháin nó tascannaí ná cluife cothromaíochta. Sé sin, bíonn an straitéis le cur i gcrích, bíonn rialachas ag éileamh a chuid freisin, sé sin caithfear nithe áirit a dhéanamh chuile bhliain ar mhaithe leis an údarás rialála a shásamh agus ní rudaí fánacha iad ach rudaí thar a bheith tromchúiseacha iad. caithfear iad sin a dhéanamh gach bliain. Caithfear obair na heagraíochta ó lá go lá a chur i gcrích agus caithfear monatóireacht a dhéanamh air sin, féachaint cé mar a d'éirigh le gníomhaíochtaí san aimsir a caitheadh agus breathnú chun cinn agus pleanáil le haghaidh amach anseo chomh maith. Má tá boird nó coistí stiúrtha de chineál ar bith ag breathnú an iomarca i dtreo na haimsire caite agus nach bhfuiltear ag pleanáil léi amach anseo, beidh fadhbanna ag an mbord sin luath nó mall, agus luath den chuid is mó. So bíonn sé deacair ar bhord go minic an chothromaíocht chuí a choinneáil idir ag gach cruinniú idir a bheith ag breathnú chun cinn agus a bheith ag caitheamh súil ghéar siar ar imeachtaí na heagraíochta sa ráithe atá caite nó sa mbliain atá díreach caite. So, cuimhnigí freisin gur minic a bhíonns, gur minic, gur, gur mó seift, gur iomaí seift a bhíonns ag bord le theacht timpeall air seo. Scaití, bíonn gach dara cruinniú, is cruinniú atá ag díriú den chuid is mó ar chúrsaí oibriúcháin agus ansin an cruinniú eile, b'fhéidir, níos dírithe ar chúrsaí straitéise. Amantaí freisin, bheadh cruinniú mór straitéise nó cruinniú téamúil áit a mbeadh, áit nach mbeadh aon ní tada eile ar an gclár oibre seachas b'fhéidir ceist mhór straitéiseach agus go mbeadh deis ag stiúrthóirí tuairimí agus barúlacha a thabhairt faoin ábhar sin agus faoin ábhar sin amháin, go háirid má bhaineann sé le croíchuspóir na heagraíochta. Leis an obair seo ar fad a dhéanamh, tá muid ag caint ar dhaoine, tá muid ag caint ar bhord nó ar choiste mór ach, scaití, Tá cúnamh ag teastáil. Níl an bord in ann gach rud a phlé go mion ag gach cruinniú. Sé sin go háirid mara mbíonn ach go háirid mara mbíonn ach méid áirid ama in aghaidh an chruinnithe. Agus arís, is deá-chleachtas é sin freisin sa gcaoi is nach mbeidh cruinnithe ag dul ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh. So, amantaí, bíonn coiste stiúrtha, nó coiste rialaithe, nó an bord, a dtabharfadh muid air, bíonn coiste airgeadais nó iniúchóireachta ag an mbord, díreach le bheith ag breathnú ó thaobh iniúchóir a fhostú, na cuntais iniúchta a réiteach, léirmheas a dhéanamh ar obair an iniúchóra, agus ansin dearbhú a thabhairt don bhord, sé sin, go bhfuil iniúchadh déanta go seachtrach ar na cuntais, go bhfuil iniúchadh déanta ag an gCoiste Airgeadais ar na cuntais agus go molann an Coiste, nó an Fochoiste, na cuntais mar atá siad, don bhord le faomhadh. Is ag an mbord atá an cinneadh faoi na cuntais sa deireadh ach caithfear mionphlé a dhéanamh orthu agus is fearr go dtarlódh sé sin i dtéarmaí i gcomhthéacs fochoiste seachas ar an mbord féin. Scaití, ag brath ar an eagraíocht, bíonn coiste acmhainní daonna nó coiste forbartha agus bíonn plé de chineálacha éagsúla ag dul ar aghaidh ansin, arís ag leibhéal polasaí. agus arís ar ais ní bhíonn sé de am nó de uain ag boird aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo ag gach cruinniú agus b'fhéidir gur maith an ní é go bpléifí go sainiúil iad ag cruinniú fo-choiste nó fo-choiste acmhainní daonna nó coiste forbartha de chineál eile ar fad. Amantaí bíonn coiste saintogra, go háirid má táthar ag iarraidh airgead a bhailiú nó má táthar ag iarraidh beartas nua a chur chun cinn nó togra nua a chur ar aghaidh taobh istigh den eagraíocht. Agus arís ar ais, braitheann líon na bhfochoistí ar mhian an bhoird an obair a tharmligean agus a roinnt amach. Okay? So sin atá i gceist i ndáiríre le fochoistí agus an ról agus an fheidhm atá acu. déantar déantar sain-ábhair a lua leo agus déantar an t-ábhar sin a tharmligean ón mbord go dtí an fochoiste agus go minic moltar Ba cheart go mbeadh téarmaí tagartha ag gach fochoiste. Bíonn stiúrthóirí ón mbord ina mbaill de na coistí nó de na fochoistí sin agus bíonn ballraíocht na gcoistí sin ag brath ar scil, taithí agus spéis sa sainábhar. Bíonn ceannaireacht ansin ag teastáil ó chathaoirligh na bhfochoistí agus beidh muid ag breathnú ar ról an chathaoirligh ar ball. Agus amantaí bíonn, b'fhéidir, beirt bhall inmheánach, sé sin stiúrthóir agus beirt stiúrthóirí agus, b'fhéidir, duine eicínt seachtrach atá in ann theacht isteach agus tuairim neamhspleách agus neamhchlaonta a thabhairt, go háirid má tá cáilíocht ghairmiúil acu, agus is minic a tharlaíonn sé sin ar choistí iniúchta, is é sin, go dtugtar cuireadh do dhuine eicínt cuí atá ag saothrú go gairmiúil i réimse an airgeadais nó réimse na cuntasaíochta a bheith ina mbaill de choistí airgeadais nó coistí iniúchóireachta. Ag an bhfochoiste bíonn deis mionphlé agus moltaí polasaithe, moltaí polasaí a dhéanamh agus na moltaí sin a chur ar aghaidh ansin i dtreo an bhoird le go ndéanfadh an bord faomhadh agus cinneadh fúthu. So ní faoi na fochoistí atá sé na cinnithe deireanacha a thóigeáil ach moltaí agus plé mion a dhéanamh agus dréachtaí a fhorbairt agus iad a fháil faoi réir le cur faoi bhráid an Bhoird, sa gcaoi is go bhfuil deis ag an Stiúrthóir agus na Stiúrthóirí ar fad a bhíonn san eagraíocht amharc a bheith acu ar an bplé agus ansin cinneadh a dhéanamh agus na fíricí agus an anailís agus an scagadh ar fad a bheith déanta orthu. Más cathaoirleach thú ar fhochoiste, tá Tá dualgas ar leith ort. Bíonn tú ar an mbord, bíonn tú ar an bhfochoiste agus ansin tiocfaidh an t-ábhar ar ais ag an mbord arís. Bíonn sé tairbheach go mbeadh plé forbartha ar fáil don bhord trí chéile ach nach mbeadh an bord ar fad, níor ghá go mbeidís páirteach sa bplé mion. go mbeadh deis cheart ar anailís agus ar scagadh agus ar thuairimí éagsúla a chloisteáil. Agus ansin, is é an ról a bhíonns go minic ag an gCathaoirleach ar an bhFochoiste ná eagar a chur ar an bplé agus ar an gcaibidil agus ansin tuairisciú a dhéanamh ar na moltaí, comhthéacsú a dhéanamh ar an gcineál plé atá déanta agus ansin na moltaí atá dhá ndéanamh ag an bhFochoiste a chur i láthair. a chuid comhstiúrthóirí, nó a cuid comhstiúrthóirí, ar an mbord trí chéile. Agus, ar bhealach, séard tá ann ná seirbhís dhon bhord, sé sin, tá plé déanta air seo agus ansin tugtar míniú ar an bplé agus ansin tá an bord ansin i mbannaí ar an ábhar agus tá dearbhú áirid faighte ag an bhfo- ón bhfochoiste go bhfuil iniúchadh cuí déanta air seo agus ansin Cuireann sé sin le héifeachtúlacht na cinnteoireachta ar an mbord agus stiúrthóirí in éineacht le chéile agus cuidíonn sé sin ar fad le fíorú na físe. So, céard iad na rólanna coitianta a bhíonns ar choiste nó ag bord? Agus ansin, dhaoibhse a bhordáil isteach le cúpla nóiméad anuas a chairde, rinne muid Slido beag gairid ag tús an tseisiúin faoi céard iad na rólanna is fearr agus is measa nó an ról is measa dháiríre a bhíonns ar aon choiste nó ar aon bord stiúrtha. agus tháinig an cisteoir amach ba é ba mheasa ba é ba bhuailte ar fad de na rólanna a luadh. Ach is iad na rólanna coitianta, an stiúrthóir, gnáthstiúrthóir, rúnaí, cathaoirleach, cathaoirleach fochoiste, is minic gur gnáthstiúrthóir é sin ach go leagtar an cúram sin orthu, cisteoir, mar a luaigh muid, agus ansin amantaí ag brath ar an ag brath ar ag brath ar an gcineál eagraíochta atá i gceist, bíonn oifigeach caidrimh poiblí, caidrimh phoiblí. So, níl iontu sin ach cuid de na rólanna, ach is iad na rólanna is coitianta iad. Más stiúrthóir thú, faoi réir Acht na gCuideachtaí, céard iad na dualgais atá ort? An bhfuil duine ar bith in ann a bheith ina stiúrthóir? Tá tú cáilithe má tá tú os cionn ocht mbliana déag. Marar féimheach thú, sé sin mara bhfuil tú cláraithe cheana féin mar fhéimheach nó duine nach bhfuil in ann a chuid fiacha a íoc agus go bhfuil rialú déanta ina thaobh sin. Déantar cineál dealú idir stiúrthóirí feidhmiúcháin, sin iad na daoine a bhíonn, sa, bhíodh na mórchomhlachtaí poiblí, bíonn siad ag bainistiú, an bainisteoir stiúrtha, mar shampla, is minic gur stiúrthóir feidhmiúcháin atá ann, tá siadsan freagrach as bainistiú ó lá go lá a dhéanamh ar ghnóthaí an chomhlachta. agus stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin, agus fostaítear iad sin, nó tugtar ar bord iad, le go mbeidh dearcadh agus tuairim neamhspleách acu ar imeachtaí reáchtála na cuideachta nó an chomhlachta. Tá obair stiúrthóirí, tá sé rialaithe ag reachtaíocht, sin iad Achtanna an Oireachtais agus na rialacháin a eisíonns Airí, agus an dlí coiteann, agus tá dualgais shonracha ar stiúrthóirí cuideachta. sé sin, glactar leis más stiúrthóir cuideachta thú gur oifigeach de chuid na cuideachta thú. Sé sin, tá dualgas ort mar sin a chinntiú go gcoinnítear taifid leordhóthanacha ó thaobh na gcuntas de, go ndéantar ráitis bhliantúla airgeadais, go ndéar, go ndéantar iniúchadh ar na ráitis chéanna agus ansin, go bhfuil tusa cinnte nó deimhneach go ndéantar na taifid ar fad, na taifid ar cheart a bheith á gcoinneáil ag comhlacht nó eagraíocht ar bith, go gcoinnítear iad. Agus ansin go bhfuil tú freagrach freisin as a bheith cinnte go bhfuil córas nochtaithe ann, sé sin, go nochtar leasanna agus go ndéantar bainistiú ar choimhlintí. So, cé go bhfuil obair shonrach le déanamh ag cuid de na hoifigigh más stiúrthóir thú, Tá na dualgais sin ar fad ortsa agus tá sé an-tábhachtach go dtuigfí nach féidir na dualgais sin a leagan díreach ar na hoifigigh mhóra agus ansin siúl uathu ansin má tharlaíonn achrann. Más stiúrthóir thú, seo iad na freagrachtaí. So, anuas air sin, bítear ag súil leis, sé sin, ní éilítear cáilíochtaí sonracha mar a éilíonn muid nuair a bhíonn muid ag earcú daoine. Is minic nuair a bhíonn muid ag earcú daoine le haghaidh postannaí abraíonn muid, bhuel, caithfidh taithí trí bliana a bheith agat agus caithfidh, b'fhéidir, cáilíocht oideachais a bheith agat sa réimse agus na rudaí sin ar fad. Ní bhíonn sé chomh mion sin, ach tá na dualgais a bhfuiltear ag súil leis ó thaobh an dlí, tá siad réasúnta crochta. Agus seobh iad iad. Caithfidh tú a bheith in ann feidhmiú de mheon macánta. Caithfidh tú a bheith cneasta, nó cneasta, agus cúramach agus imeachtaí reachtála na cuideachta faoi do stiúir. Caithfidh tú bheith ag goil de réir 'chaoi ar bith an bunreacht nó doiciméad rialaithe atá ag an gcuideachta. An-tábhachtach. Caithfidh tú a bheith ag feidhmiú agus gan tairbhe a bhaint as maoin, eolas nó deiseanna chun do leasa féin agus seobh é an áit a bhfuil bainistiú coimhlintí leasa fíor-thábhachtach. Coimhlintí ginearálta a sheachaint idir do chuid dualgas mar stiúrthóir agus na leasanna atá, na leasanna pearsanta nó gairmiúla, a bheadh agat. caithfidh tú oibriú le cúram, le scil agus le dúthracht. Agus ansin caithfidh tú bheith san airdeall go dliteanas ort más stiúrthóir thú de thoradh ar iompar faillíoch. Agus tá a bhuíochas, is dóichí, de chúrsaí reachtaíochta le deich mbliana anuas, Tá córas maoirseachta i bhfad níos téagartha anois ann le hais mar a bhí fiche bliain ó shin agus tríocha bliain ó shin. Tá an tÚdarás Rialála Carthanas ann, agus chomh maith leis sin tá an Oifig um Fhorfheidhmiú Oifig an Stiúrthóra um forfheidhmiú corparáideach féin agus is gearr go mbeidh sé sin ina údarás um forfheidhmiú corparáideach. Tá sé cineál, tá lán do bhéil leis sin. Cuireadh ceist an-mhaith an tseachtain seo caite faoi chúrsaí árachais agus dliteanas stiúrthóirí. Agus bíonn árachas le fáil, bíonn, go hiondúil san eagraíocht neamhbhrabúsach, bíonn árachas dliteanais phoiblí agus árachas dliteanais fostóra. public liability agus employers liability, sin iad na ceanna coitianta. Tá fáil ar árachas D&O, mar a thugtar air, sé sin árachas dliteanais stiúrthóirí agus oifigeach. Bíonn costas ag baint leis agus is faoi agus cuirtear ar fáil iad go eagraíochtaí NPO, eagraíochtaí neamhbhrabúsach chomh maith céanna le cuideachtaí móra. Ach bíonn cinneadh le déanamh ag gach bord an bhfuil an scála costais i gcomhréir leis an dliteanas measta. So, is bealach é sin a rá go gcaithfidh chuile eagraíocht a gcinneadh féin a dhéanamh an bhfuil a leithéide sin ag teastáil uathu nó nach bhfuil. Ok. So, díreach ceist an-mhaith a cuireadh an tseachtain seo caite agus díreach ag filleadh uirthi faoin gceann sin. So, Stiúrthóir Cuideachta agus Iontaobhaí Carthanais agus arís, mar a bhí mé ag míniú an tseachtain seo caite ó thaobh na hearnála NPO, bíonn mianach, agus is minic a bhíonn NPOnna nó eagraíochtaí neamhbhrabúsacha cláraithe mar charthanais maidir le go bhfuil cuspóir chun leas an phobail, leas an phobail nó chun tairbhe an phobail i gceist leo. So, is ionann na dualgais a bhíonns ar Iontaobhaí Carthanais, an-chosúil, nó tá, bíonn siad i gcomhréir leis na dualgais a bhíonns ar Stiúrthóirí Cuideachta. Caithfidh tú cuspóirí carthanúla chun leasa an phobail a chinntiú go ndéanann an eagraíocht comhlíonadh orthu, go ndéantar comhlíonadh le doiciméad rialaithe nó le cáipéis rialaithe na heagraíochta. Tá tú freagrach freisin as a bheith cinnte go mbíonn cuntasacht, trédhearcacht agus go bhfuil na ceanglais dlíthiúla éagsúla atá ar an eagraíocht á gcomhlíonadh ag an eagraíocht. So arís, ní ról an, ní, níor cheart a bheith ag ceapadh go bhfuil an obair seo le leagan ar an gcathaoirleach nó ar an rúnaí nó ar na fostaithe, más iontaobhaí thú, Seo cuid den tsonraíocht phoist, seo cuid den obair a bhfuiltear ag súil leis go ndéanfaidh tú, a dhuine bhoicht. OK? So, anuas air sin, tá na gnáthrudaí, sé sin, bainistiú freagrach ar acmhainní, rioscaí agus ar dhaoine. An dualgas muiníne gníomhú chun barr leasa na heagraíochta, sé sin, tá tú ag cur do chuid leasanna pearsanta agus gairmiúla go leataobh agus tá tú ag iarraidh leas na heagraíochta a dhéanamh. Agus ansin, úsáid a bhaint as scil agus cúram réasúnach. Céard is brí leob seo ar fad idir na dualgais do stiúrthóirí cuideachta agus na dualgais do iontaobhaithe? Níor mhór duit a bheith ar an eolas faoin eagraíocht, faoin gcuspóir atá ag an eagraíocht, faoin bhfeidhm agus ansin faoin stair, sé sin cé as a bhfuil siad ag tíocht. Caithfidh tú chuile cháipéis bheo a thugtar duit a léamh, agus na cáipéisí nach dtugtar duit, fios a chur orthub, bunreacht, doiciméid rialaithe, ráitis airgeadais, straitéis, pleanannaí, polasaithe, rud ar bith atá ag imeacht, bígí á léamh. Caithfidh tú bheith ar an eolas faoin méid ama a bheas riachtanach chun an obair a chur i gcrích, agus beidh mé ag filleadh air sin i dtreo dheireadh an tseisiúin. Mara bhfuil, má airíonn tú go bhfuil tú ar an gcois deiridh agus tú ag tosaí amach mar stiúrthóir nó mar iontaobhaí, caithfidh tú ionduchtú nó traenáil nó oiliúint a iarraidh, má cheapann tú go bhfuil sé sin ag teastáil uait. Caithfidh tú a bheith i láthair, sé sin, a bheith ag freastal ag na cruinnithe boird nó coiste nó fochoiste, agus páirt stuama a ghlacadh sna gnoithí stiúrtha, agus cuimhnigh go mbeidh tú ag obair i gcomhar le daoine eile, agus ní hé an ról atá agatsa ná do chuid mianta féin a bhrú chun cinn i gcaitheamh an ama ach a bheith ag obair i gcomhar le daoine eile chun barr leasa na heagraíochta a chur i gcrích seachas, arís, do thuairimí féin a chur ina luí ar gach a bhfuil thimpeall ort. Caithfidh tú a bheith múinte, macánta agus cneasta. mar bíonn go leor deacrachtaí ag leibhéal boird eascraíonn siad ó ó mhí-iompar idirphearsanta idir stiúrthóirí agus ansin ar bhealach cuireann sé sin nimh sa tobar agus bíonn sé fíordheacair ar eagraíochtaí feidhmiú má bhíonn aighneas ann ag leibhéal boird. Na rólanna eile a bhíonns i measc na stiúrthóirí, an Rúnaí Cuideachta, ról cinniúnach. Agus sé an jab atá ag an Rúnaí Cuideachta ná treorachaí na stiúrthóirí a chur i bhfeidhm idir chruinnithe. Cuidiú lena chinntiú go ndéanann an Chuideachta de réir an dlí agus go gcoinnítear le rialachaí na Bunreachta atá ag an gCuideachta nó an doiciméad rialaithe. doiciméid dlíthiúla na cuideachta a réiteach agus a choinneáil i riocht dea-bhail orthub nó riocht maith, tuairisceán bliantúil na cuideachta a réiteach agus a chur ar aghaidh ag an CRO, agus ansin a bheith cinnte gur leagan fírinneach agus cóip dílis de na ráitis airgeadais a chuirtear isteach in éineacht leis an tuairisceán. Gabh mo leithscéal. Agus ansin, Dia idir muid agus an anachain, agus i gcás leachtaithe nó glacadóireachta, Bíonn an Rúnaí Cuideachta freagrach as ráiteas cruinn a thabhairt faoi na sócmhainní agus na dliteanais atá ar aon chuideachta. So arís, tá cúraimí móra i gceist ansin le cúraimí Rúnaí Cuideachta. Siad na gnáthdualgais nó na dualgais cineál a mbeifí ag súil leis in eagraíocht ar bith nó i gcomhlacht ar bith ná go mbeadh an Rúnaí ag coinneáil cáipéisí na cuideachta, na cláir, na cláir oibre, na cláir leasanna, na polasaithe, na cóid, an cód iompair, an cód rialachais, pé bith cé na cóid atá ag imeacht, go mbeidh an Rúnaí, go bhfuil cóip ag an Rúnaí agus go gcoinnítear suas chun dáta iad, cothrom le dáta iad. Bíonn ról lárnach ag an Rúnaí leis an gCruinniú Cinn Bhliana. nó cruinniú ginearálta bliantúil, leagan eile, nó cruinniú ginearálta urghnách, sé sin an extraordinary cruinniú Boird, a eagrú, agus cáipéisí a réiteach agus a sheoladh ar aghaidh. Bíonn an Rúnaí freagrach freisin, níos minice ná a mhalairt, cruinnithe boird agus fochoistí a eagrú, cáipéisí a sheoladh, na miontuairiscí ag an gCruinniú Ginearálta, an Cruinniú Cinn Bhliana, agus na miontuairiscí ag cruinnithe boird agus fochoistí a réiteach agus a choinneáil. Na cáipéisí sin ar fad a choinneáil ar chóir shábhála agus a chur ar fáil má chuirtear fios orthu, sé sin má bhíonn an tÚdarás Rialála, má bhíonn an Oifig um Chlárú Cuideachtaí á gcuartú, má bhíonn stiúrthóir á gcuartú, má bhíonn fiosrú ar bith ina dtaobh, go mbeadh an Rúnaí in ann theacht ar na cáipéisí agus iad a chur ar fáil. tuairisceán tráthúil a dhéanamh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, sé sin an an Tuairisceán Bliantúil CRO, agus ansin chomh maith feidhmiú mar chrann taca agus mar chomhairleoir do na stiúrthóirí eile sa gcás go bhfuil fiosruithe teicniúla, saincheisteanna acu, agus ansin díreach ó thaobh eolas ginearálta a choinneáil dóibh maidir le himeachtaí reáchtála na cuideachta. An Rúnaí Carthanais, arís is ról comhchosúil é seo, Bíonn an Rúnaí Carthanais freagrach as riaracháin agus comhlíonadh, so arís sé an ról céanna é, freagrach as clár ball, clár stiúrthóirí, clár leasanna, na doiciméid rialaithe, na tuairisceáin reachtúla, an cód rialachais agus iompair, agus taifead a dhéanamh ar chinntí agus iad a chur i bhfeidhm. Titeann na dualgais sin ar fad ar an Rúnaí Carthanais. Bíonn an Rúnaí Carthanais freagrach as ullmhúchán a dhéanamh do chruinnithe Boird agus an Cruinniú Cinn Bliana nó Cruinniú Ginearálta Bliantúil, leagan eile. Tráthchlár, sceideal cruinnithe a leagan amach ar láithreachaí oiriúnacha agus a bheith cinnte go bhfuil sé, go bhfuil na háiteachaí seo feiltiúch le haghaidh cruinnithe agus le haghaidh, feiltiúch le haghaidh rannpháirtíocht oscailte ó na Stiúrthóirí. Go mbeadh fógra cuí, faisnéis agus ansin clár oibre ar fáil. do na Stiúrthóirí go mbeadh páipéir agus pacaí boird seolta in am, sé sin nach bhfuil píosaí páipéir ag silt i dtreo Stiúrthóirí ceann i ndiaidh a chéile ar 1,100 ríomhphost agus iad ar fad curtha an oíche roimh ré. tuigeann muid ar fad, bíonn sé deacair scaití coinneáil suas leis an ualach páipéarachais, ach níl aon mhaith a bheith ag cur píosaí i ndiaidh a chéile, píosaí astu féin seachas chuile shórt a chur i ndiaidh a chéile agus é a chur amach mar phaca boird. Go minic bíonn toirt agus téagar ag baint leis na pacaí, Níor mhór roinnt laethanta a bheith ag stiúrthóirí chun iad a léamh, agus tuigeann muid ar fad ó bheith ag freastal ar chruinnithe cén líon daoine a shuíonn síos agus a léann an t-ábhar i gceart mar osclaíonn siad a mbéal agus léiríonn siad ó cheisteanna a chuireann siad nach bhfuil na pacaí boird léite acu. Bíonn an Rúnaí ar ndóigh freagrach as saincheisteanna a bhaineas le cúrsaí rialachais a fhreagairt ó stiúrthóirí, má iarrtar orthu iad, agus chomh maith leis sin, freagrach as scéalaíocht a dhéanamh ar nósanna imeachta. nósanna imeachta agus comhairle a chur ar an gCathaoirleach maidir le nósanna imeachta cruinnithe. Obair eile, agus seo é teideal an Rúnaí, as seo a eascraíonn sé, taifid agus tuairiscí, miontuairiscí cruinnithe Boird a bhreacadh ina bhfuil trácht ar na saincheisteanna nó na míreanna plé agus ansin na cinntí agus ansin na gníomhartha atá ag teastáil le cinntí a chur i bhfeidhm. Pléann an Rúnaí dréacht de na miontuairiscí leis an gCathaoirleach i gcónaí agus ansin, Cuirtear dréachtaí forbartha de na, na miontuairiscí chuig iontaobhaithe nó chuig stiúrthóirí na heagraíochta atá ann ansin. Is é an deá-chleachtas é nach gcaithfí cuid mhaith ama ag tús cruinnithe ag plé le leasuithe nó ceartuithe ar mhiontuairiscí ach go ndéanfar iad go héifeachtach agus go gcuirfear in iúl iad i scríbhinn roimh ré don Rúnaí sa gcaoi is go mbeifí in ann gluaiseacht ar aghaidh go dtí ábhar an chruinnithe seachas a bheith ag dul siar ar shean-ábhair a phlé. Agus is minic a bhí muid ar fad ag cruinnithe, áit a raibh raic faoi mhiontuairiscí, áit a raibh daoine ag iarraidh a bheith ag tarraingt anuas nó ag cur poll sa gcinneadh a bhí déanta cheana, díreach mar gheall nár aontaigh siad leis an gcinneadh. So arís an dea-chleachtas go ndéanfaí leasuithe agus ceartuithe ar mhiontuairiscí roimh chruinnithe, agus cinnte, má bhíonn ceist mhór ann, is ceart iad sin a phlé agus na miontuairiscí á mbreithniú ag cruinniú, ach níor cheart go mbeifí, níor cheart go mbeifí ag sárú faoi céard a dúirt sise nó céard a dúirt mise. taifid a choinneáil ar chóir shábhála, sé sin, go gcoinneofaí in áit shábháilte, in áit faoi, in áit atá slán iad. Agus arís, maidir le cúrsaí cibearshlándála, tá an cheist seo go mór tagtha chun cinn le bliain anuas, sé sin, cé chaoi a ndéantar cinnte, nó cé chaoi a chinntítear go mbeidh an t-ábhar ar fáil, agus go mbeidh sé slán agus nach mbeidh ach rochtain chuí ag na daoine cuí ar an ábhar. So tá cuid mhaith le cur san áireamh ansin agus bíonn úsáid gá baint as, gá baint as leithéidí Google Drive agus OneDrive agus Office agus leithéidí sin agus sé an rud a déarfainn ná Bíonn sé tábhachtach féibí cén córas atá ann go mbeidh oiliúint teicneolaíochta faisnéise ar na stiúrthóirí ar fad atá ag plé le Dropbox, sin ceann eile, atá ag plé leis an mbogearra, céard tá siad in ann a dhéanamh leis agus céard nach bhfuil agus amantaí caithfear suí síos le stiúrthóirí nuair a dhéantar induchtúrú agus a léiriú dhóib cén chaoi le leas a bhaint as na taisclanna seo chun go laghdófaí, b'fhéidir, ar an bpáipéarachas agus ar chruachóipeanna go faic ab áirithe. So, cén créatúr a dhéanfadh a leithide seo go obair? Cén mí-ádh a bheadh ort agus tú ag tarraingt an cineál seo oibre ort féin? Bhuel, tá tréithe idirphearsanta agus inniúlachtaí gairmiúla i gceist leis. Bíonn discréid, taithí, breithiúnas, tá siad sin an-tábhachtach. An-tábhachtach go mbeadh scileanna maithe litearthachta agus scríbhneoireachta ag an té sin. Go mbídís neamhchlaonta agus go dtuigfidís cothrom na Féinne. Go mbídís in ann deá-chaidreamh a chothú agus a bhainistiú. Is é sin, ba cheart go mbeadh an Rúnaí mór le gach duine. Ba cheart go mbeadh an Rúnaí freisin in ann a bheith ag oibriú go dlúth leis an gCathaoirleach. mar tá an caidreamh sin fíor, fíor thábhachtach. Bíonn ceist ann go minic, go minic, ar cheart go stiúrthóir nó iontaobhaí nó fostaí lánaimseartha ról an rúnaí a ghlacadh, agus arís, caithfidh gach eagraíocht an cinneadh sin a dhéanamh astu féin. Bíonn buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis sin. Agus go minic, tá sé tugtha faoi deara, imíonn rúnaí agus titeann rudaí as a chéile so níor mhiste dá mbeadh cabhair nó cúnamh ar fáil go rúnaithe agus b'fhéidir nach mba drochsmaoineamh é rúnaí cúnta a bheith ann agus chuideodh sé seo le cúrsaí comharbachta a mbeidh muid ag caint air ar ball chomh maith. An cathaoirleach. Cé hé nó cé hí an cathaoirleach? Cén bunús atá leis an údarás atá acu? Cén cumhacht atá, cén chumhacht speisialta atá acu nó an bhfuil an chumhacht atá acu bunaithe ar thionchar? An oibríonn siad go bun treorach nó go bun tola i measc na stiúrthóirí? Agus cén conradh ceannaireachta atá acu? Go hiondúil bíonn muid ag súil go mbeidh muid in ann muinín a chur sa gcathaoirleach. Go bhfuil an cathaoirleach ag tógáil an cúram seo uirthi féin, nó air féin, le teann seirbhíse, agus chomh maith leis sin go bhfuil spéis ag an gcathaoirleach lena rá ar bhealach an-lom, rudaí a fháil déanta, sé sin go ndéanfar seachadadh ar chlár oibre na heagraíochta. So bíonn an bíonn an an Cathaoirleach freagrach as stiúradh a dhéanamh ar imeachtaí an bhoird agus ar iompar an bhoird agus is faoin gCathaoirleach a bhíonn sé ag féachaint chuige go mbeidh cruinnithe rialta ann, go mbeidh dea-rialú i réim san eagraíocht agus cultúr eiticiúil, sé sin, go ndéanfaí an rud ceart ar an mbealach ceart. Tá ról tacaíochta ag an gcathaoirleach don fhostaí nó do na fostaithe atá ag an gcomhlacht nó ag an eagraíocht, agus tá ról maoirseachta acu, sé sin, go minic in eagraíochtaí móra má tá ceannasaí nó príomhfheidhmeannach ann, sé sin, tá tacaíocht agus maoirseacht le déanamh ar obair an phríomhfheidhmeannaigh. Agus ansin, in amantaí, tá an-tábhacht go deo leis an gcathaoirleach mar phríomh-urlabhraí, sé sin, má tharraingítear an eagraíocht os coinne coiste Oireachtais, go minic bítear ag súil go mbeidh an cathaoirleach agus an príomhfheidhmeannach nó an ceannasaí eagraíochtúil i láthair agus bítear ag súil leis go mbeidh rud le rá ag an gcathaoirleach seachas a bheith á fhágáil faoin bpríomhfheidhmeannach nó faoin gceannasaí eagraíochtúil. Ó thaobh na ceannaireachta straitéisí, níor mhór don Chathaoirleach fios a bheith aige nó aici ar an mórchuspóir agus cén chaoi le ceann scríbe a bhaint amach, fócas a choinneáil ar threo na hoibre, aitheantas a thabhairt don deá-obair nuair a dhéantar é, agus ansin a bheith in ann a rá ceart go leor d'fhéadfadh muid a bheith ag déanamh níos fearr sa réimse seo agus a bheith ag áiteamh ar son an fheabhais, sé sin a bheith ag moladh agus ag iarraidh a bheith ag tabhairt ugach do dhaoine barr feabhais a bhaint amach. Níor mhór fios a bheith acu céard tá ag tarlú san earnáil, níor mhór fios a bheith acu céard tá ag tarlú san eagraíocht. agus ansin ba mhór a chabhair dhóibh é feasacht mhaith pholasaí a bheith acu, idir fhaisnéis agus fíricí, sé sin, má tá siad ag oibriú i réimse ar leith, fios a bheith acu céard iad na príomh foinsí faisnéise, fíricí, cé as a bhfuil an rialálaíocht, céard tá ag tarlú, céard tá ag tarlú ag leibhéal an rialtais leis an ábhar seo agus a leithéide sin. agus ansin fios a bheith ag an gCathaoirleach cé chaoi a ndéantar ceisteanna a bhainistiú taobh istigh de chruinnithe agus idir chruinnithe, so cén uair is ceart ábhar a chur faoi bhráid fochoiste, cén uair is ceart ansin plé a dhéanamh ag an mbord, cén uair is ceart cinneadh a dhéanamh, cén uair is ceart nár cinneadh a dhéanamh. Ó thaobh na cathaoirleachta, aithníonn muid ar fad an deá chathaoirleach. Bíonn aithne ag an gcathaoirleach, ag an gcathaoirleach maith, ar na daoine atá amach os a gcomhair. Bíonn ómós aige nó aici dhób. Bíonn tuiscint aici orthub. Tádar in ann treoir a thabhairt nuair is gá é. Bíonn meascán, bíonn, nó cothromaíocht idir theanntás, sé sin, níl aon fhaitíos orthub rud a rá, nó discréid, sé sin, fanacht siar agus fanacht socair agus éisteacht. Caithfidh siad a bheith groíúil, sé sin, is minic a deirtear rudaí géara ag cruinnithe agus gan glacadh go pearsanta le rudaí, agus tá sé sin fíor, fíordheacair, mar is daoine daonna muid. Agus arís, an fócas ar sheachadadh, sé sin, rudaí a fháil déanta. So, na haitheanta a bhaineanns le bheith i do dhea-chathaoirleach ná a bheith faoi réir, a bheith i láthair, a bheith ionraic, a bheith foighdeach, a bheith oscailte, a bheith moltach agus a bheith i do thost ansin nuair is gá. Ok? So, go minic, freisin, breathnaíonn na stiúrthóirí eile i dtreo an chathaoirligh mar thobar na críonnachta. Agus arís, is ról deacair é seo, is ról dúshlánach é, agus go minic, is é atá le déanamh ag an gcathaoirleach ná seasamh siar de bheagán agus a bheith, ní amháin i lár an aonaigh, ach as cionn an aonaigh agus ag feiceáil céard tá ag tarlú, agus cineál léargas ón lota nó léargas ón áiléar nó léargas ón mbalcóin a bheith acu ar céard iad na himeachtaí ar an talamh. Ó thaobh cúrsaí idirphearsanta de, Moltar go mór a bheith mór leis an té atá istigh agus an té atá ar an gclaí a thabhairt leat, mar tuigeann muid ar fad ag cruinnithe, go háirithe nuair atá ceist mhór á plé, beidh méid áirithe daoine, beidh tuairimí an-láidir acu agus ansin beidh daoine eile agus bhí muid ag caint orthu an tseachtain seo caite agus ní dhéarfaidh siad tada agus ansin níl 'fhios a'd cá dtitfidh siad, an bhfuil siad leat nó nach bhfuil agus tá sé tábhachtach iad a thabhairt isteach sa bplé an oiread agus is féidir. Ní féidir linn ar fad a bheith ar aon tuairim, is tá sé tábhachtach éisteacht le heasaontóirí, ach má tá teannas ann, caithfear seasamh roimhe sin, mar ní dhéanann sé sin aon mhaith don phróiseas cinnteoireachta. Má thagann daoine ag an mbord agus fadhbanna acu, agus ar mian leo fadhbanna a bhronnadh ar an mbord, bí cinnte nach nglacann an bord le fadhb nach mbaineann leis, ach go bhfágfar na fadhbanna faoi na daoine ar leo na fadhbanna. Níl aon mhaith a bheith rócheannasach agus tú mar chathaoirleach. Ní deachtóir thú. Feidhmíonn tú le údarás, is é sin, u bheag, údarás a bhronntar ort ó na stiúrthóirí eile. Agus seachain freisin caidrimh spleácha, is é sin, má tá dlúthchara leat ar an mbord, má tá tú ag goil ag an té seo i gcónaí in aon díospóireacht a cuartú cineál tuairim nó réasúnaíochta Aithneofar é sin, agus níl sé sin go maith, sé sin, caithfidh tú a bheith mór le gach duine, nó caithfidh tú a bheith oscailte go thuairimí gach duine. Má dhéantar cáineadh, nó clamhsán, a bheith fuarchúiseach faoi, agus a bheith oibiachtúil. Agus ansin, chomh maith, nuair a fheiceann tú stiúrthóirí, b'fhéidir, nach dtuigeann an ról atá acu, a bheith tuisceanach, agus an saineolas agus an taithí atá agat a chur ar fáil go discréideach agus comhrá a dhéanamh leo b'fhéidir idir cruinnithe. faoin mbealach ab fhearr le iad féin a thabhairt chun cinn mar stiúrthóirí ag cruinnithe amach anseo. Na rólanna eile, Cathaoirleach Fochoiste, Cisteoir, Oifigeach Caidrimh Poiblí, Leas-Chathaoirleach, Rúnaí Cúnta, arís, má tá bord mór ann, b'fhéidir nár mhiste a bheith ag smaoineamh ar Rúnaí Cúnta, b'fhéidir nár mhiste a bheith ag smaoineamh ar Leas-Chathaoirleach, ar fhaitíos coimhlintí leasa, nó ar fhaitíos freisin go mbeadh daoine nach mbeidís ar fáil, bíonn daoine tinn agus a leithéid de sin, agus tá sé tábhachtach go n-aithneofaí cén stiúrthóir a ghlacas ról an Chathaoirligh orthu féin nuair is gá. Cé chaoi a roghnaítear na rólanna seo, na cathaoirligh fochoiste, na cisteoirí bochta, na hoifigigh caidreamh poiblí? An mbíonn téarma oifige agus téarmaí tagartha acu? Mara bhfuil, ba cheart go mbeadh sainchuntas poist i scríbhinn acu sa gcaoi is go dtuigfidís cén ról atá acu agus nach bhfuil siad fágtha astu féin nó ag goil thar an teorainn nó go deimhin féin gan a bheith ag déanamh a ndóthain agus iad ag feidhmiú sna rólanna sin. Cén t-ionduchtú, cén oiliúint, cén tacaíocht atá ar fáil go na daoine atá ag iarraidh glacadh na rólanna seo? Cén fógra scoir a thiúrfaidh siad chuit? Cé chaoi a ndéanfaidh tú bainistiú ar chúrsaí comharbachta, sé sin má thograíonn an Cathaoirleach agus an Rúnaí imeacht in éineacht, an mbeidh an áit ar fad fágtha gan stiúir? Agus ansin, tá sé tábhachtach a bheith san airdeall ar an gcaidreamh atá ag idir na hoifigigh agus idir na stiúrthóirí trí chéile, sé sin má tá

siad ról an chathaoirligh agus ról an rúnaí agus ansin chomh maith leis sin tá ról an-tábhachtach ag gnáthstiúrthóir. So ag an bpointe seo tá sé thart ar, tá sé, tá sé 12 nóiméad chun a dó, tá míle fáilte roimh cheisteanna. Séard a dhéanas mé i dtosach ó, mara miste libh, ná déanaim mé, Cáipéis i rang a cúig a bhfuil i bhfad níos mó eolais faoi na himeachtaí sin, faoi na rólanna sin ar fad, agus ní thugann sé seo ach meandar agus tá súil agam go n-oibreoidh sé go ndéanann mairg. D'oibrigh sé, is dóigh liom, an tseachtain seo caite. So, sea. So, séard atá, eh, sa gcáipéis seo, tá mé ag ceapadh gur éirigh leis sin, eh, ná cur síos, eh, cuimsitheach, cruinn, eh, údarásach, cothrom le dáta, eh, atá curtha ar fáil ag an ODCE, eh, an Oifig, eh, Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi ról stiúrthóirí, agus ag an Údarás Rialála, Rialála Carthanais, Carthanas, eh, faoi ról Iontaobhaithe Carthanas, agus chomh maith leis sin tá cuntas an-mhaith ansin ar ról stiúrthóirí agus ról, ról stiúrthóirí, ról an rúnaí agus ansin ról an chathaoirligh, ceart go leor. So, tá súil agam go bhfuil sé sin ar fad faighte agaibh faoi seo. Now, tá díreach mara miste libh Slido eile, so, Má tá sibh in ann goil isteach ar bhrabhsálaí eile nó ar an bhfón póca, má tá sibh in ann, díreach, tá ruidín beag cúnamh ag teastáil uaim féin, mara miste libh. Tá seisiún, seo é an dara seisiún, agus tá súil agam gur luaigh, Lorcán ansin go raibh roinnt aiseolais faighte ag Glór na nGael ach díreach ó thaobh na hoibre seo agus mise a bheith ag iarraidh a bheith leagan amach an ábhair, cén bharúil atá agaibh don leibhéal ábhair atá sna seisiúin seo? An bhfuil sé ró-chasta? Bhfuil sé ró-theicniúil? Bhfuil sé ró-shimplí agus gan a bheith sách mion? Nó bhfuil sé ok mar atá faoi láthair?

sé sin an méid ábhar atá dá chlúdach sna seisiúin, cén bharúil atá agaibh don luas seachadta, an bhfuil mise ag goil ró-sciopthaí nó an bhfuil mé ag goil i bhfad scéil, nó an bhfuil sé maith go leor, OK, triúr ag rá go bhfuil sé OK faoi láthair.

Míle fáilte rompu, mara bhfuil, coinneoidh mé orm, ach míle fáilte roimh cheist ar an Slido nó ar an OK, cén buntáiste, tá ceist tagtha isteach ar Slido, cén buntáiste atá ann do choiste a bheith cláraithe mar charthanacht? Sé an buntáiste a bhaineas leis, i ndáiríre, ná tá buntáiste cánach, ach chomh maith le sin, tá, tá, cuidíonn sé leis an, leis an eagraíocht ó thaobh a bheith in ann airgead síntiúis, glacadh le síntiúis agus a leithéid sin. Sin é an príomh-bhuntáiste i ndáiríre a bhaineann leis sin, agus go leor eagraíochtaí neamhbhrabúsach, tóigeann siad an t-aistear sin orthu féin. Tá sé tábhachtach a thuiscint go gcaithfeadh cuspóir a bheadh chun leasa phobail, cuspóir oideachasúil, chlúdaigh muid é seo an tseachtain seo caite, cuspóir creidimh, cuspóir chun tairbhe chun na tairbhe poiblí a bheith i gceist leis agus tá an tÚdarás Rialála Carthanas sách dian, bíonn siad ag breathnú ar an doiciméad rialaithe ar bhealach an-ghéar agus an ceart ar fad acu mar bíonn airgead mór ag dul fríd go leor leor eagraíochtaí neamhbhrabúsacha agus níor mhór don réimeas rialála a bheith i gceart agus go dtuigfidh. go bhfuil an t-airgead sin á bhainistiú go cruinn. An dara ceist, an gá don rúnaí suí ar gach fhochoiste má tá cúram air nó uirthi na miontuairiscí a réiteach don Gabh mo leithscéal tá mo chóras anois. Gabh mo leithscéal soicind. An gá don rúnaí suí ar gach fhochoiste má tá cúram air nó uirthi na miontuairiscí a réiteach don bhord don mbord agus do gach fochoiste ualach an-trom a bheadh ansan agus yeah tá sé sin ceart. Ó ní fheiceann sibhse iad seo gabh mo leithscéal. Tá siad seo roinnte anois gabh mo leithscéal anois faoi sin. So An gá don Rúnaí suí ar gach fochoiste, má tá cúram air nó uirthi na miontuairiscí a réiteach don Bhord agus do gach fochoiste agus ualach na hoibre? Yeah, is cinnte gur ualach an-mhór a bheadh ansin. Braitheann sé ar an eagraíocht, braitheann sé ar líon na bhfochoistí. Mara bhfuil an Rúnaí ar gach fochoiste, ba cheart go mbeadh miontuairiscí ag an Rúnaí ar. gach fochoiste go mbeadh duine ar leith ar an bhfochoiste freagrach as sin, ach bheadh sé tábhachtach sna téarmaí tagartha a bheadh ag an bhfochoiste a leagan amach cé atá freagrach as miontuairiscí a chur ar fáil don Rúnaí théis gach cruinnithe. Braitheann sé. Braitheann sé ar an gcóras. Braitheann sé ar an gcultúr eagraíochtúil. Braitheann sé ar cé na cúraimí ginearálta a bhíonns ar Rúnaí. agus ansin braitheann sé ar cé chomh minic agus a thagann fochoistí le chéile. Go minic, san earnáil neamhbhrabúsach, bíonn b'fhéidir idir deich agus dhá chruinniú déag ag an mbord in aghaidh na bliana agus má bhíonn dhá fhochoiste ann, b'fhéidir go mbíonn péire nó trí cinn de chruinneachaí fochoiste ann. b'fhéidir an ceathrú cheann má tá bliain mhór i gceist nó má tá píosa oibre ar leith ag teastáil ón bhfochoiste. Ach arís, ó thaobh leanúnachais agus ó thaobh greim a bheith ar an ábhar agus céard tá ag tarlú, tá buntáiste ag baint le, tá buntáiste ag baint le céard a thaganns de bharr. an rúnaí a bheith i láthair ag na cruinnithe le súil a choinneáil air le fios a bheith aici nó aige cén t-ábhar plé agus cé na moltaí atá ag tíocht chun cinn. So, luas agus ábhar go maith ach bheadh sé cabhrach dá mbeadh na sleamhnáin ar fáil díreach i ndiaidh na gcruinnithe. Bhuel, sin an fáth go bhfuil na, go bhfuil na, na, na seisiúin seo á dtaifeadadh, a Dhaithí, go raibh míle maith agat. Cuirtear an taifead ar fáil do Ghlór na nGael agus crochtar ar an suíomh ansin iad agus beidh teacht ar na sleamhnáin ar an gcaoi sin ach a ghoil isteach is amach de réir do mhian ansin, de réir an ábhair a bhfuil spéis ar leith agat ann. Ar mhaith taifead fuaime a dhéanamh de chruinnithe agus a bheith ar fáil, seans go gcuideodh sé le cruinnithe níos dírithe a reáchtáil. Anois, ceist an-spéisiúil agus tá sé seo théis dul chun cinn mar a tharlaíonn sé le Comhairle Chontae na Mí le deireanas, sé sin, bhí taifeadtaí dhá ndéanamh do choiste forbartha de chuid Chomhairle Chontae na Mí agus bhí an Coimisinéir um Chosaint Sonraí ag rialú nár cheart go ndéanfaí taifeadadh ar na himeachtaí nó nach gcuirfí an taifead ar fáil agus ansin bhí an Coimisinéir Faisnéise ag rialú go mba cheart go mbeadh teacht ar an ábhar sin. Is é a déarfainn féin ná a bheith céillí agus stuama, ní minic b'fhéidir a theastaíonn taifeadadh fuaime ar chruinniú má dhéantar na miontuairiscí nó córas ceart miontuairisceoireachta a leagan amach i gceart agus go ndéanfar taifeadadh cuí ar na cinntí, ar an bplé agus ar na cinntí a déantar. An taithí atá agamsa ar a bheith ag taifeadadh miontuairisc, a bheith ag taifeadadh cruinnithe ná gur mó anró a tharraingíonns an taifeadadh seachas mar a dhéanann tú. Má dhéanann tú na nótaí a bhreacadh mar is ceart agus go comhuaineach, níor cheart go mbeadh uaireanta cloig oibre ort ina dhiaidh ag éisteacht siar leis an taifeadadh má tá an obair déanta i gceart an chéad dul amach. Ach breathnaigh, níl ansin ach mo thuairim féin. Agus ansin, dualgais ar choistí nach bhfuil ina gcuideachtaí teo. Bhuel, is dóigh, an sórt cur chuige atá agam anseo den chuid is mó ná cineál léargas a chaitheamh ar Céard leis a bhfuiltear ag súil ó thaobh Acht na gCuideachtaí agus, chomh maith leis sin, céard leis a bhfuiltear ag súil leis ó thaobh na hearnála carthanas nó na hearnála NPO, mar den chuid is mó is carthanais chláraithe iad na heagraíochtaí neamhbhrabúsacha. So, beidh léargas sa gcáipéis atá scaipthe ar scaipthe ar an chat ansin, ar na dualgais a bhíonns ar stiúrthóirí, ar na dualgais a bhíonns ar iontaobhaithe carthanais, ar na dualgais a bhíonns ar rúnaithe cuideachta agus ar na dualgais ansin a bhíonns ar rúnaithe carthanas agus rúnaithe agus cathaoirligh carthanas chomh maith. Ok. Agus ansin an cheist dheireanach, tá mé anseo anois go bhfeicfidh mé.

Ok, tá aiseolas an-luachmhar anseo uaidh Sheán, go raibh míle maith aige. Ok, go raibh míle maith agat a Sheáin. Agus ansin uaidh Dhonncha, céard faoi eagraíochtaí deonacha nach cuideachtaí iad, an molfá dóibh clárú mar chuideachtaí an gá a bheith cláraithe le CRO le stádas cánachta a fháil? Ok, is ceist sách teicniúil í sin a Dhonncha. Is faoi Is faoi chuile eagraíocht dheonach nó chuile eagraíocht neamhbhrabúsach a gcríonnacht féin a dhéanamh faoin stádas. Níl mise ag dul a mholadh go aon duine sa seisiún seo clárú nó gan clárú mar chuideachta, caithfidh sibhse an obair sin a dhéanamh in éineacht leis an gcomhairleoir gairmiúil atá agaibh féin. Go minic, pébí cén duine a dhéananns na cuntais dhaoibh, pébí cén t-iniúchóir a bhíonns agaibh,

cén fáth cén fáth ar chuir mise na ceisteannaí ansin le aiseolas. Tá mé ag iarraidh rud eicínt a fháil amach nach bhfuil 'fhios a'm, bhfuil ag éirí leis seo nó nach bhfuil, a' bhféadfaí feabhas a chur air nó nach bhféadfaí. So, is é an rud is tábhachtaí ar an gcéad dul amach ná go mbailítear, go gcuireann tú ceist, go bhfiafraíonn tú, go mbailíonn tú faisnéis, go mbailíonn tú aiseolas. Sin an rud is tábhachtaí. Ach níl aon mhaith ansin níl aon mhaith ansin a bheith ag bailiú faisnéise nó bailiú aiseolais gan measúnú a dhéanamh air. So déantar meastachán ar ar ar ar an bhfiúntas a bhaineann leis an aiseolas agus ansin féachaint an bhfuil an bhfuil bunús ann le leasuithe próisis a chur i bhfeidhm, sé sin, cé na hathruithe a dhéanfar bunaithe ar an aiseolas agus cén fáth, sé sin, an mbeidís tairbheach nó an gcuirfidís leis an an gcuirfidís leis na himeachtaí nó nach gcuirfeadh. So, i dtéarmaí eagraíochtúla, agus cruinnithe agus obair Bhoird, bíonn sé tábhachtach ar a laghad uair in aghaidh na bliana go ndéanfar meastóireacht ar éifeachtúlacht an Bhoird, is é sin, céard a oibríonns go maith ag cruinnithe, céard nach n-oibríonn. Agus tá córais ann le seo a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh an sórt cur chuige comhaontaithe i measc na Stiúrthóirí agus ba cheart go dtarlódh sé go rialta agus go tráthúil, agus ar an gcaoi sin Tá an Bord in ann a rá go bhfuil pleanáil bhisigh ar bun acu, sé sin, go bhfuil siad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid graithí reachtála féin agus go mbeidh cineál feabhas leanúnach i gceist. So, ó thaobh luacháil a dhéanamh ar chúrsaí aiseolais agus cúrsaí meastóireachta, céard iad na céimeanna atá ann? Bhuel, tá daoine in ann tuairimí te bruite a thabhairt agus baineann luach leis sin sa nóiméad. agus tá sé sin tábhachtach. Ach níor mhiste, is dóichí, luacháil bhreise a dhéanamh ar aiseolas tosaigh mar sin agus dearbhú faisnéise nó dearbhú tástála, sé sin, má thagann duine eicínt agat, má thagann stiúrthóir chugat agus má abraíonn siad. Níl mise in ann ag na cruinniúchaí fada seo. Tá, bíonn chuile chruinniú againn thar dhá uair an chloig agus dháiríre píre, tá, bíonn ríl orm théis uair go leith agus is fada liom go mbíonn deireadh leis an gcruinniú. Agus má bhreathnaíonn tú siar agus má fhaigheann tú amach, bhuel, ní dheachaigh cruinniú ar bith thar dhá uair an chloig. B'fhéidir gur shamhlaigh, samhlaíodh, don Stiúrthóir go ndeachthas. B'fhéidir gur fadhb eile atá ann seachas díreach fadhb cloig, ceart go leor. An tríú leibhéal ó thaobh luacháil a dhéanamh ar éifeachtúlacht ná cé chaoi a ndéanann tú athrú iompraíochta a mheas. So, má tá, chuile dhuine ag gabháil i bhfad scéil, agus iad a rá agus iad a chur a gcuid tuairimí in iúl ag cruinniúchaí. Má ghlacann daoine leis go bhfuil daoine ag gabháil i bhfad scéil agus go bhfuil siad ag dul a bheith breá gonta as seo go ceann roinnt cruinnithe, cé chaoi a ndéantar é sin a thomhas, sé sin, cé chaoi a mbeidh a fhios agaibh go bhfuil an t-athrú sin déanta, sé sin, daoine ag teacht amach as an gcruinniú agus iad. níos sásta go raibh obair níos fiúntaí déanta acu mar gheall go raibh chuile dhuine gairid agus gonta ina gcuid plé, nó cé chaoi a ndéanfar é a thomhas? So, arís, an ceathrú leibhéal, agus seo bheith an áit a bhfuil, is dóigh, go leor córais tógtha ag eagraíochtaí móra, bíonn slata tomhais, nó metrics, nó táscairí acu. Bíonn torthaí measta. sé sin, bíonn torthaí inmhianaithe agus ansin déantar an dul chun cinn a mheas de réir na slata tomhais, na slata tomhais nó de réir na dtáscairí. So, arís, an aidhm bhunúsach a bhaineanns le táscairí nó slata tomhais ná cé chaoi a mbeidh a fhios againn go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh. Nó le bealach eile, bealach eile lena chur ná, Má tá cuspóir straitéiseach ann, cé chaoi a mbeidh a fhios againn go bhfuil an cuspóir sin curtha i gcrích. Cén chuma a bheadh ar an earnáil, cén chuma a bheadh ar an eagraíocht, cén chuma a bheadh ar scéim atá dhá reáchtáil againn dá mbeadh an cuspóir sin curtha i gcrích? So, más é an cuspóir atá leis an sraith seisiún oiliúna seo go mbeidh sibh eolach nó níos feasaí ar na riachtanais rialachais a bhaineanns leis sin, cé chaoi a mbeidh Cé chaoi a mbeidh a fhios againn, cé chaoi a mbeidh a fhios agaibhse go bhfuil an sprioc sin curtha i gcrích? Bhuel, i gcomhthéacs oideachais, is minic a leagann muid scrúdú amach, is minic a ndéanann muid tástáil ar an bhfoghlaim, agus tá an teoiric cheannann chéanna ag baint le cuspóirí straitéiseacha nó cuspóirí eagraíochtúla, caithfear tástáil de chineál eicínt nó meicníocht, meicníocht mheastóireachta a dhearadh le fios a bheith air go bhfuil an cuspóir curtha i gcrích. So. an bhfuil ar féidir é seo a dhéanamh go cainníochtúil, sé sin, i dtéarmaí uimhriúla, nó go cáilíochtúil, i dtéarmaí sásaimh, sé sin, ghlac 30 duine páirt sa seisiún seo, cé chomh sásta is a bhí siad ar scála 1 go dtí 5? So má bhí daoine sásta go maith agus iad ag tuairisciú 4, Sin go breá, má bhí daoine cineál breacshásta agus b'fhéidir idir dó agus a trí, bhuel, caithfidh an t-oiliúnóir b'fhéidir feabhas a chur ar a gcur i láthair nó ar an ábhar nó ar a luas seachadta nó meascán de na rudaí. Now, is minic freisin nuair a luaitear metrics nó táscairí nó slata tomhais, níl aon mhaith slat tomhais a roghnú agus fios maith agat go mbainfidh tú amach é gan mórán gan mórán mairge, gan mórán anró. Sé sin, bíonn go leor seoltóireacht ghéar i gceist, go mór mór san earnáil phoiblí le slata tomhais mar sin, agus dáiríre píre, tá an cineál cluichíochta sin tagtha chun cinn go mór i gcúrsaí tuairisceoireachta san earnáil phoiblí agus tá sé le seachaint i ndáiríre. Ok. So na meicníochtaí coitianta a bhíonns ann ó thaobh cúrsaí meastóireachta ná féinmheasúnú, sé sin go suíonn an bord síos agus go ndéanann siad measúnú ionraic ar an dul chun cinn atá déanta ar phlean straitéiseach nó ar phlean oibriúcháin nó ar scéim nó a leithéide sin. Go ndéanfar suirbhé grúpa, sé sin suirbhé ar úsáideoirí na heagraíochta nó an pobal tairbhe atá ag an eagraíocht nó an ceantar, an pobal sa gceantar feidhme atá ag an eagraíocht go ndéanfar suirbhé orthu, suirbhé anaithnid, Google nó Survey Monkey nó a leithéide sin, go ndéanfaí piarmheasúnú orthu, sé sin más ceanneagraíocht teanga thú agus go bhfuil roinnt oibre déanta agat ach, tá tú ag iarraidh fios a bheith agat an bhfuil na rudaí cearta againn. In amanntaí, b'fhéidir, tá piarmheasúnú, is é sin, daoine a bhfuil dul chun cinn, b'fhéidir, ag ceanneagraíocht eile atá bunaithe ruidín beag níos faide ná sibh féin. B'fhéidir go bhfuil siadsan in ann thíocht ar cuairt agus breathnú ar céard tá ar bun agus ansin aiseolas seachtrach mar sin a thabhairt. Bíonn sé sin fóinteach in amanntaí, braitheann sé ar an gcás, braitheann sé ar an suíomh a bhfuil an eagraíocht ann. Measúnú seachtrach arís. Cineál mar a chéile ach ní hea, gidh is gur minic gur cineál ról cigireachta a bhíonns ann agus go mbíonn, bhuel, bíonn buntáistí ag baint leis sin but bíonn míbhuntáistí freisin, go háirid má bhíonn, má bhíonn fianachta, fionnachtana diúltacha ag tíocht chun cinn. Tá sé in ann, tá sé in ann drochbhail a chur ar eagraíocht má dhéantar an measúnú seachtrach atá uafásach géar orthu, sé sin, mar a deirim go minic, is daoine daonna muid agus bíonn muid i gcónaí ag iarraidh a bheith ar thóir an mhisnigh agus má chuirtear drochmhisneach ar eagraíocht, nó, mar a deirim ceann eile, má tá fadhbanna móra bainistithe ann, sin ceist eile, ach tuigeann sibh an chaolchúis, tuigeann sibh céard atá mé ag iarraidh a bheith a rá anseo. Is slata soiléire tomhais, sé sin, má tá, má tá meitric réadúil leagtha amach agus má tá sé soiléir céard atá i gceist leis, go mbeadh abair céad duine, céad duine páirteach ina leithéide seo de scéim faoi, faoi, faoi dheireadh na bliana seo chugainn agus má bhaintear sin amach, bhuel, ar a laghad is slat shoiléir tomhais an méid sin. nó táscairí feidhmíochta fóinteacha. Fócasghrúpaí, arís, leagan eile de shuirbhé grúpa nó suirbhé pobail ach amháin go dtugann tú cuireadh do dhaoine theacht isteach sa seomra agus fios a bheith agat cé chaoi le ceann acu sin a reáchtáil leis an toradh is fearr agus is féidir a bhaint as. Agus ansin plé iomlánach, sé sin, chuile dhuine a thabhairt isteach sa halla pobail agus. ceist nó dhó a chur agus ansin féachaint céard a thiocfas as sin. Bíonn sé sin, bíonn buntáistí agus míbhuntáistí ag baint le gach ceann de na meicníochtaí sin ach is minic a úsáideann eagraíochtaí neamhbhrabúsacha meascán nó cumasc meicníochtaí le meastóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibre agus an dul chun cinn nó easpa dul chun cinn á mheas acu. Dúirt muid freisin go labharfadh muid ar chúrsaí athnuachana boird agus cúrsaí comharbachta. agus leanúnachais, agus tuigeann muid ar fad, bíonn daoine ann agus tugann siad thar sheirbhís agus bíonn siad ag iarraidh bheith, bheadh aon fhoirm ann, bíonn siad ag iarraidh mar gheall ar a gcreideamh sa gcúis nó mar gheall go dtacaíonn siad go láidir le cuspóir na heagraíochta, bíonn siad ag iarraidh bheith freastal an oiread agus is féidir Ach tagann an tráth agus imíonn siad, agus nuair a imíonn siad, imíonn cuid mhór, cuid mhaith den chuimhne eagraíochtúil, imíonn cuid mhaith taithí agus imíonn cuid mhaith saibhris smaointeoireachta in éineacht leo. Agus céard a dhéanann bord ansin nuair a tharlaíonn sé sin? Bhuel, is dóichí, séard atá tagtha chun cinn go mór ó thaobh cúrsaí, ó thaobh eagraíochtaí neamhbhrabúsacha go mór mór, ná go meastar nár cheart do stiúrthóir bheith ag freastal ar thada níos faide ná naoi mbliana ar aon bhord eagraíochtúil. Agus is dóichí go mba chríonna an cleachtas é sin do eagraíochtaí glacadh chucu féin. Nó is tréimhse an-fhada é naoi mbliana fiú. Ach san am céanna, is fiú do bhord a bheith ag smaoineamh ar théarmaí seirbhíse, sé sin téarmaí aitheanta, agus nach mbeadh gach téarma seirbhíse ag tosaí agus ag críochnú ag an am deiridh, sé sin go mbeadh cineál daoine ag tíocht agus daoine ag imeacht ag amanntaí difriúla i gcaitheamh na tréimhse sa gcaoi is nach mbeadh saineolas ag siúl amach an doras ar fad in aon am. Tagann ceisteannaí éagsúla i gceist, cúrsaí oiliúna, sé sin go réir mar a thiocfas daoine nua ar bhord, ba cheart oiliúint a chur orthu. Caithfear a bheith san airdeall ar thallann an t-am ar fad, féachaint, bhuel, bhfuil duine eicínt sa bpobal nó bhfuil duine eicínt san earnáil a d'fhéadfadh cur go suntasach le imeachtaí an bhoird. Caithfidh tú pleanáil chuige, go mbeidh, má tá a fhios a'd go bhfuil beirt stiúrthóirí ag imeacht an chéad bhliain eile, gan an cheist na comharbachta a fhágáil go dtí go n-imíonn siad, shul má thosaíonn tú ag cuartú duine eicínt le thíocht ina n-áit. Agus. De réir a chéile, is é de Bhulter, dá mhéid a shaothraítear ceist na comharbachta, éiríonn sé ina chleachtadh seachas ina rud a chaithfear a dhéanamh gach trí nó ceithre bliana. Now, bhí muid ag caint ar an am, agus díreach is fiú a bheith ag smaoineamh ar infheistíocht ama na ndaoine seo agus céard tá tú ag iarraidh ar dhuine má iarrann tú orthu theacht ar bhord. cén costas nó cén luach a bhaineanns leis sin. So abair más eagraíocht neamhbhrabúsach thú agus go bhfuil deich gcruinniú agat in aghaidh na bliana ag an mbord stiúrtha agus go mbíonn isteach is amach le dhá uair a chloig le gach cruinniú, sin scór uair a chloig. So bíonn uair a chloig, má chuireann tú dhá uair a chloig eile le gach cruinniú acu sin, sé sin uair a chloig réitigh, taistil agus b'fhéidir ruidín beag cainte théis na gcruinnithe agus b'fhéidir tasc beag nó dhó glaoch gutháin a dhéanamh thimpeall ar na cruinnithe sin scór uair an chloig eile. Má tá, más ball de fhochoiste thú agus má bhíonn trí chruinniú agat agus más uair go leith atá i gceist leis an gcruinniú sin, 4.5 uair an chloig.

So, in aon bhliain, más stiúrthóir ar eagraíocht neamhbhrabúsach thú, abair, b'fhéidir go mbeadh suas le 55, 56 uair a chloig in aghaidh na bliana i gceist, agus is ionann é sin agus seacht lá traidisiúnta oibre. So, má tá téarma seirbhíse trí bliana agat, sin. 166 go leith uair a chloig. So in imeacht trí bliana tá tú tá tú caint ar mhí iomlán oibre nó cheithre seachtainí oibre a iarraidh ar dhuine. So má thagann tú chomh fada le duine eicínt agus tá tú ag iarraidh iad a thabhairt isteach ar bord, is cinnte nach ndéarfadh tú leis nó léithe cé chaoi a n-aireodh tú faoi mhí iomlán oibre a dhéanamh as seo go ceann trí bliana agus níos minice ná a mhalairt is saor in aisce agus go deonach ar fad é. Níl mé á lua sin mar mhodh earcaíochta chor ar bith ach séard atá mé a rá ná ba cheart go dtuigfeadh eagraíochtaí agus stiúrthóirí cén tiomantas atá i gceist nuair a thoilíonn siad a bheith mar stiúrthóirí nó gníomhú ar bhoird. Now, tá fhios agam ó na daoine atá sa seomra seo, tuigeann sibhse go maith é ach arís ar ais, Tá sé tábhachtach nuair atá cuireadh á thabhairt go stiúrthóirí nua go dtuigtear nach díreach leaindeáil ag cruinniú agus imeacht rompu atá i gceist anseo, go bhfuil roinnt oibre i gceist agus go bhfuil sé sin áirithe ar bhealach eicínt nó leagtha amach ar pháipéar, sé sin, beidh a leithéid seo i gceist in aghaidh na bliana. Ó thaobh rannpháirtíochta agus cúrsaí leanúnachais agus cúrsaí comharbachta, níor mhór a bheith, bhí ceist an-mhaith arís, ag teacht seo ceart, cúpla ceist an-mhaith faoin ábhar seo, sé sin, níorbh mhiste a bheith san airdeall ar chothromaíocht inscne agus aoise. Braitheann sé ar an gcineál eagraíochta. Bíonn ionadaíocht áitiúil tábhachtach in eagraíochtaí seachas a chéile. Tá a fhios agam i gcás go leor go leor de na ceanneagraíochtaí teanga atá ag freastal ar níos mó ná ceantar amháin. Tá sé sin fíorthábhachtach. Níor mhór freisin a bheith airdeallach ar na geallsealbhóirí éagsúla atá ag an eagraíocht, nó ag an eagraíocht neamhbhrabúsach nó NPO. Cé na páirtithe leasmhara eile a d'fhéadfadh a bheith i gceist? Ar cheart go mbeadh ionadaíocht acu ar an mbord? Cé na hinstitiúidí nó eagraíochtaí móra atá sa gceantar feidhme a mbeadh sé tairbheach ionadaí a bheith acu, ionadaí uathusan a bheith ar an mbord? Cé chaoi a bhfaigheann muid greim ar an bpobal? an coincheap seo an pobal agus ansin céard a dhéanann muid ansin ó thaobh daoine a bhfuil saineolas acu nó a bhfuil speisialtóireacht acu agus is minic go mbíonn scéalta, tá aithne agam ar go leor aturnaetha agus go leor cuntasóirí agus iarrtar orthu dul ar bhoird ach Bíonn sórt míthuiscint scaití ar na daoine a n-iarrann iad, bíonn siad ag ceapadh, bhuel, gheofaimid comhairle dlí nó gheofaimid comhairle airgeadais saor in aisce anseo. Ní shin an ról atá ag saineolaithe nó na speisialtóirí nó na, tá siad, níl aon chumhacht bhreise acu le hais aon stiúrthóra eile a bheadh timpeall an bhoird. Is cinnte go bhfuil taithí agus saineolas acu a bheadh le tairiscint ach níl siadsan ag cur, cur comhairle ghairmiúil ar fáil don Bhord díreach mar gheall gur stiúrthóir iad agus go deimhin féin d'fhéadfaí a rá gur coimhlint leasa é sin. Só arís ar ais, caithfear bheith san airdeall ar na buntáistí agus na laincisí a bhaineanns le saineolaithe nó speisialtóirí a bheith ar an mBord Stiúrtha atá agat. Ó thaobh a bheith. a rá, in ainm Dé, tá rudaí sách deacair, cé a bhfaighidh muid le goil ar na boird seo? Caithfidh sibh a bheith ag faire ar na fearainn pháirtíochta, sé sin, na domains a bhfuil sibh ag obair iontu, agus na leibhéil rannpháirtíochta freisin. Agus, ar ndóigh, de réir mar a bhíonn sibh ag ardú feasachta faoi na gníomhaíochtaí, tá deis agaibh daoine a aithneachtáil, daoine a bhfuil tuiscint acu don fhís agus don mhisean agus don phríomhchuspóir atá ag an eagraíocht, daoine atá fuinniúil, daoine atá oibleagáideach. meascán idir daoine óga, daoine a bhfuil seantaithí acu agus daoine, b'fhéidir, atá ar scor, agus ansin a bheith airdeallach chomh maith ar an gceantar feidhme nó ar an earnáil feidhme a bhfuil sibh ann agus a bheith cinnte go bhfuil, is dóigh, scaipeadh nó leithroinnt á dhéanamh ar, is dóigh, ar chúrsaí tallainne, oiread agus is féidir, go bhfuil sibh ag tarraingt ó na potaí seo ar fad. Agus arís, is féidir daoine a mhealladh le bheith páirteach in imeachtaí rialachais ar bhealach céimniúil, sé sin, bíonn réimse mór daoine a bhíonns ar an eolas faoi imeachtaí eagraíochtúla, cuma cén eagraíocht atá i gceist. Tá go leor daoine sásta jabanna beaga a dhéanamh nó tascanna a chomhlíonadh, gan a bheith ar choiste, gan a bheith ar bhord. Is minic a oibríonns cúrsaí lipéid ar bhealach níos tairbhí ná a rá ar mhaith leat a bheith i do stiúrthóir ar an mbord, seachas gabh i leith. Tá grúpa oibre anseo againn agus táimid ag iarraidh rud, togra a chur chun cinn an mbeifeá sásta cúnamh a thabhairt dúinn. So as sin, b'fhéidir iad a iarraidh isteach mar bhall seachtrach go fochoiste, go gcuirfidís eolas ar chuid de obair na heagraíochta agus as sin go dtí an Coiste Stiúrtha agus as sin, b'fhéidir, go ndéanfaí oifigigh dhóibh. So, arís, níl ansin ach, b'fhéidir, bealach amháin le daoine a thabhairt isteach agus oiliúint de réir a chéile a thabhairt dóibh ó thaobh na scileanna atá ag teastáil agus an misneach a thabhairt dóibh a bheith lánpháirteach in imeachtaí rialachais. So, tá sé. Tá sé beagnach fiche th'éis, fiche th'éis a dó, so beidh mé ag críochnú anois go gairid. An tseachtain seo chugainn beidh muid ag breathnú, de réir mar atá na seisiúin seo ag dul ar aghaidh, tá an t-ábhar seo ag éirí i bhfad níos teicniúla. So beidh muid ag breathnú go sonrach ar ról an bhoird agus cúrsaí maoirsithe inmheánach agus bainistiú riosca agus beidh mé ag úsáid, beidh mé ag baint leas as na hacmhainní, na hacmhainní atá cruthaithe ag. nó DCE, agus an Rialálaí Carthanas chomh maith. So, beidh muid ag breathú ar chreatlacha rialaithe agus dearbhaithe ar pholasaithe somplacha airgeadais, cinn i scéal, ar chórais airde agus scórála riosca mar. Bíonn daoine cineál, bíonn scáth orthu roimhe nuair a chloiseann siad bainistiú riosca, ní thuigeann siad céard tá i gceist leis. Tá cead ceannaithe TV ar ó, ní gá, nuair a mhínítear é, tuigtear, is maith a thuigtear cé chaoi a n-oibríonn sé agus tá an córas réasúnta simplí ach fios a bheith agat cé chaoi a n-oibríonn sé. So breathnóidh muid ar cheann samplach dhó sin agus ansin cúrsaí luach ar airgid agus cén uair is ceart fios a chur ar shaineolaí seachtrach seachas go bpléadh an Bord ceist astu féin arís, gné an-tábhachtach d'imeachtaí rialachais. Agus ansin i dtreo dheireadh ar fad ar an naoú lá, beimid ag breathnú ar chúrsaí fostaíochta trí chéile ach arís, beidh sé sin réasúnta mion agus réasúnta teicniúil ach ginearálta agus cineálach san am céanna, sé sin, ní bheimid ag plé cásanna sonracha ar leith ach cúrsaí trí chéile. So, ag an bpointe seo, ar mhaith le duine bith Ceist, ceist, ceist a chur. Míle fáilte rompu, tá ceist anseo ar Slido cheana féin. Má bhítear róbhuartha faoi chúrsaí ama ag cruinniú coiste, cuirtear isteach ar an bplé. So, go raibh maith ag an, ag an té a chuir, a chuir isteach é sin. Cinnte, bíonn bainistiú ama, bíonn sé dúshlánach go maith agus fágtar go leor den obair faoin gcathaoirleach ar chruinniú bainistiú bainistiú ama agus bíonn sé deacair cothromaíocht a bhaint idir plé agus ansin dul chun cinn agus is scil ann féin é agus is scil é a thaganns le taithí ach Sé an rud a thuigtear, sé an rud nach dtuigeann go leor Stiúrthóirí ná tá dualgas orthubsan cuidiú leis an gCathaoirleach dea-riar a bheith ar chruinnithe trí bheith i láthair agus trí bheith ag éisteacht agus gan a bheith ag athrá, más féidir, díreach le go gcloisfidís a nglór féin. So. bhfuil aon cheist ag aon duine ar an bpointe seo thríd an Slido nó go deimhin féin má tá fonn ar aon duine an mic a oscailt agus labhairt amach, ní miste liomsa. Tá isteach is amach le deich nóiméad againn. Mara bhfuil, tá sé sin go breá freisin, ach má tá, míle fáilte roimhe. So tá an scéal? Ie, tá, tá, tá cúpla ceist curtha orm faoi na sleamhnáin. Ní bheidh mé ag roinnt na sleamhnáin go díreach, a chairde. Tá faitíos orm, tá brón orm faoi sin, ach sin an fáth go bhfuil na seisiúin dhá dtaifeadadh sa gcaoi is go mbeidh sibh in ann dul siar orthu agus teacht orthu ar an gcaoi sin. Scaipfidh mé ábhar leictreonach atá bunaithe ar na sleamhnáin ceart go leor. Is ábhar tagartha é atá forbartha ag an Rialálaí Carthanas agus ag an ag an ODCE. Tá siad le moladh go mór as leaganacha Gaeilge a chur ar fáil díobh so, sin an t-ábhar a scaipfear agus scaipfear é sin fríd an chat ach ní bheidh na sleamhnáin féin á scaipeadh agam ach tá teacht agaibh ar na taifeadtaí, ceart go leor? So tá súil agam go bhfuil sé sin soiléir. Now bhfuil aon cheist, ní fheicim aon cheist ar Slido. So, mara bhfuil aon ehm, ok, tá ceist tagtha isteach ar an chat. Má tá duine ar bhord de bhua oifige an bhfuil aon teorainn ama leis an tréimhse ar cheart dó a bheith ar an mbord. So, braitheann sé seo, tuigim an cheist. So, má tá, má tá tú ann mar gheall go bhfuil jab ar leith agat nó má tá ról ar leith agat in eagraíocht eile, ehm, an bhfuil aon teorainn ama leis an tréimhse ar cheart don té sin a bheith ar bhord? Braitheann sé, an freagra gearr air sin, braitheann sé ar na nósanna imeachta atá ag an eagraíocht a bhfuil tú féin ann, braitheann sé ar na nósanna imeachta atá ag an mbord a bhfuil tú i do bhall dhe. B'fhéidir an eagraíocht a bhfuil tú féin. bhfuil oifig ar leith agat san eagraíocht sin, d'fhéadfaidís sin a thíocht ar mhalairt tuairime fútsa bheith mar ionadaí ar an mbord seachtrach agus d'fhéadfaidís é sin a athrú iad féin, ach san am céanna, d'fhéadfadh an bord a bhfuil tú mar bhall dhe, téarma a bheith ann do gach ball agus ansin níor mhór duitse bheith ag cloí leis sin. So, braitheann sé ar na nósanna imeachta eagraíochtúla an eagraíocht a bhfuil tú bainteach leis, a bhfuil oifig agat ann, agus an eagraíocht a bhfuil tú mar stiúrthóir nó mar bhall coiste stiúrtha air. So sin, sin, ehm, ehm, so agus tá tá teachtaireacht tagthaí uaidh uaidh Dara ansin Dara buí ó ó Ghlór na nGael agus beidh muid ag roinnt na taifid ar glórnangael.ie faoi cheann seachtain nó dhó. So ehm so bhí cuid de seo ina pháirt eh ag iarraidh go mbeadh ehm go mbeadh sibhse rannpháirteach sa seisiún agus tá agus tá mé fíorbhuíoch agus tá muid ar fad agus ansin cuirfear nasc ar fáil dhaoibh a deir Dara a luaithe agus a bheidh siad crochta agus ehm tá súil agam gur cuidiú eh éigin a bheidh iontu. Tuigim go bhfuil an t-ábhar casta, tuigim go bhfuil an t-ábhar dlúth ehm ach séard atá mé ag iarraidh a bheith ag déanamh le hábhar na sleamhnán ná forléargas a thabhairt agus ansin an t-ábhar a scaiptear go leictreonach go bhfuil tuilleadh sonraí ann. Agus má tá ceist ar bith ann, is féidir ansin le cúnamh Dé breathnú siar ar na sleamhnáin nó, go deimhin féin, ceist a chur ag an gcéad seisiún eile má tá ceist shonrach ag duine ar bith. So, a bhfágfaidh muid mar sin é nó bhfuil aon cheist eile ann, just seiceáil an mbeadh Slido, níl tada isteach ansin, tá sé sin go breá. Um, So a Lorcáin bhfuil bhfuil sé sin bhfuil sé sin ceart go leor daoibhse? Tá sé an-mhaith a Dhónaill arís mar dúirt mé ag an tús, tá tú an-soiléir agus tá tú déanamh rud atá an-chasta, an-simplí. Tá tá tá súil agam nach bhfuil tú nó muid tar éis eagla a chur ar dhaoine, tá na rólanna mar a luaigh tú ansin, nach go háirithe ról an Rúnaí déanaim amach dochreidte casta agus is fiú a rá, níl aithne agam Ní raibh mé riamh ar aon choiste gur chomhlíon aon duine amháin an ról sin go huile is go hiomlán, bíonn cúnamh cuntasóra nó leasrúnaí de dhíth. Agus bhí mé chun a rá, má tá aon duine buartha faoi ról ar aon chineál boird, is féidir leo teacht chugainn agus an rud a phlé. Ní hé go mbeadh aon freagra agamsa nó againne ach d'fhéadfaimis an cheist

le blianta. Sé atá théis teacht chun cinn le deich mbliana, go mór mór, ná teanga nua agus feasacht nua maidir le tábhacht agus tá treoir tagtha. Agus sé an rud a thuigeas muid ar fad in imeacht aimsire ná dá mhéid plé a dhéanann muid ar na hábhair seo, dá mhéid a ndéantar leabú orthu isteach i gcleachtais na heagraíochta, na n-eagraíochtaí a bhfuil muid páirteach iontu, beidh sé i bhfad níos éasca déileáil leo. So tá obair iontach déanta ó thaobh ardú feasachta agaibhse i nGlór na nGael agus de réir a chéile, le cúnamh Dé, beifear ag cur leis an mbunachar eolais.

Braitheann sé ar an doiciméad rialaithe atá ag an eagraíocht. Tá sé tábhachtach go mbeadh na miontuairiscí á gcoinneáil ar chóir shábhála. Socraíonn tá tá tuigeann muid ar fad tá tá córais ann ar nós Slack agus Decision Time, córais leictreonacha agus coinnítear go leor ansin ar fáil agus is furasta theacht orthu agus Dropbox agus na socruithe seo ar fad. Tá siad iontach ar fad, agus fhad 's go gcoinnítear iad agus is fhad is go gcoinnítear fhad is go gcoinnítear slán iad, b'fhéidir gur leor sin, ach braitheann sé ar an riachtanas rialachais atá ag an eagraíocht atá agat féin, an bhfuil tú á rialú ag an CRO, an bhfuil tú á rialú ag an rialálaí carthanas. so séard a dhéanfas mé don chéad chruinniú eile tiocfaidh mé ar ais agus b'fhéidir go ndéanfaidh mé rud beag eile faoi sin. So go raibh maith ag Máire Seó as ceist ceist mhaith mar sin a chur. So bhfuil aon bhfuil aon cheist eile ann shula shula ndéanfaidh muid cúrsaí a scor? Mara bhfuil, tá go maith. Mar a deirim an tseachtain seo chugainn, Déardaoin an dara lá de Mheitheamh, beidh muid ag breathnú ar cúrsaí maoirsithe inmheánaí agus bainistithe riosca agus chomh maith leis sin,